usoro mkpọ n'azụ hmm. nke ndị bekee na-akpọ doggy ma ọ bụ nkịta ka ọ bụ gịnị ka ha na-akpọ ya mana mụnwa na-akpọ ya usoro mkpọ n'azụ amaghị m ma e nwedịrị nwoke na-anara anyụ ma ọ bụ ọ nara atọ ụtọ ma ekwutere ana nwaanyị tụgharịa ọ dị ya nnọọ ka emebe ya kịta kịta nke a ga-abụ isiokwu anyị nke taa ekene m ụnụ ndị ọma m ji eme ọnụ keenụ ka ụnụ mere ama m na ụnụ dị mma aha m bụ akwaugo dịara mma ana m akụzi maka mmekọrịta ịhụnanya na ọgwụgwọ dị iche iche na-edozi ahụ ọ bụrụ na taa bụ izizi gị ịnene ihe onyonyo m nnọọ daalụ maka ịbịa ile ihe onyonyo m daalụ rie nne ọ masị gị binye aka n'ala ebe e dere subscribe binyekwa mgbịrịmgba nọ n'akụkụ ya ka ị na-enweta ozi m na-ezite kwa izu ọbụla maka ndị na-eso m ndị na-akwanyere m ndị na-edetere m ihe ndetere ekene m unu rie nne nke a bụ nke ọma ama m na ọtụtụ ndị mmadụ ga na-ajụ gịnị bụ ụdị mkpọ n'azụ gịnị bụ ọnọdụ mkpọ n'azụ ka m kọwara ụnụ mkpọ n'azụ bụ otu n'ime ọnọdụ mmekọrịta eji apịa ọkụ a maara amara nke na-atọ ụtọ nke ọtụtụ ụmụ nwoke hụrụ n'anya ụfọdụ ụmụ nwoke na-ejikarị mkpọ n'azụ a were na-anyụ ọsịsọ ha chọrọ anụ ịnyụ ha tụgharịa nwaanyị ha ozugbo mm, ewere ya n'azụ ọ nyụbe ozugbo n'obodo anyị naịjirịa ọtụtụ ụmụ nwoke mkpọ n'azụ akpọfego ha ha chọrọ anụ ịnyụ ọ bụrụ na emebere mkpọ n'azụ emebere nke eme n'agbanweghị na ọtụtụ ndị hụrụ ọnọdụ a n'anya a na-ekwu ya oge ọbụla ọ dị ihe mwute na ọtụtụ ndị mmadụ amaghị ka esi eme ọnọdụ mkpọ n'azụ a ọfụma ya mere aga m akụziri unu taa usoro ise ga-enyere gị aka mgbe ọbụla ị chọrọ ime mkpọ n'azụ ka ọ bụrụ dachi tupu m tụpụtara unu usoro ise a ka m gosi unu otu esi anọ ọnọdụ a na mbido nwaanyị ga-ekpudoro ikpere ya naabọ na aka ya naabọ n'elu akwa ebe ọ nọ ma ọ bụ ebe ọbụla ọ chọrọ ịnọ ọ nọrọ otu a ọ bịa hulata o hulatachaa ọ kpọnie ukwu ya elu ka ị nọ otu a ị gbasapụ ụkwụ gị abụọ ọfụma ị bịa hutuo ana i weru ebe a i wetuo ka ị mechara nke a ị bịa bulie ukwu gị elu ọ rịgo elu otu a nke a ga-eme nwoke ga-anọzi n'azụ ụkwụ ya abụọ ga-anọ n'etiti ụkwụ nke gị gbasara agbasa o nyere ya aka ọ bụrụ na ị nọrọ otu a o nyere ya aka wee na-abanye ọfụma ọfụma ị ghọtala nke a bụ mkpọ n'azụ ugbu a ka anyị baa n'usoro eji eme ya nke mbụ iji nwayọọ nwayọọ wee na-esuru ya ụzọ kachasị mma iji wee nweta ihe ụtọ n'ihe ọbụla ị na-eme ọkachasị mmekọrịta bụ iji nwayọọ ngwa chee ya n'echiche ọ bụrụ na ebutere gị nri na-amasị gị nke a na-aka atọ gị ụtọ ebutere gị ya ugbu a sị gị rie ị ga-eri ya ọsịsọ ka ị ga-eji nwayọọ nwayọọ wee na-esuru ya ọ kwa ị ma na ọ bụrụ na ị rie ya ngwa ngwa hụọ ya ahụọ ọ ga-agbụ gị ọsịsọ mana i jiri ya nwayọọ na-esuru ya na-eri ị ga-erite ya aka i nwedịrị ike iriwa afọ otu a ka ọ dị n'ọnọdụ mkpọ n'azụ ọ tọgburu onwe ya ya bụ ị chọrọ ime ya ka ọ masị gị ọfụma ka i rijuo afọ na ya i jiri nwayọọ i rikpuru ị rịpụta i rikpuru ị rịpụta ka ị na-eme nke a nụwa mmetụta ya niile ị na-anụ ụda ya i jiri nwayọọ ị na-eme suru ma nsuru suru ma nsuru ọ na-atọ ụtọ nke abụọ ịkpachi ụkwụ gị akpachi dịka gị na onye nke gị chọrọ ịnọ n'ọnọdụ mkpọ n'azụ na mbụ ekwuburu m ka o mepee ụkwụ ya emepe mana ị chọọ inwe ihe mmetụta karịa gwa ya ka ọ kpachie ụkwụ ya akpachie nke a ga-emezi ka oyere ọtụ nwanyị ebe amụ ga-abanyezi ka ọ kpachikwu akpachie ya bụ nke a ịkpachi ụkwụ gị akpachi nyanwa ewere ụkwụ ya abụọ wepụta ewepụta ịma na mbụ ekwuru imepe ụkwụ gị ọ nọrọ n'etiti ụkwụ gị na mana na mkpachi ị ga-emechi ụkwụ gị emechie kpachie ya ka ọtụ gị wee kpachie akpachie ngwa jiri uche ime mmụọ gị wee fụ nka ịma na ka ọ kpachiri akpachi ya bụ ọtụ akpachiri akpachi ịbanyezie raba nya ọ na-atọkwu gị ụtọ karịa Mkpachi a ga-enyerekwa ụfọdụ ụmụ nwanyị na-achọrọ ka ịbanye n'ime ime ime ime ọ ga-enyerekwa ha aka ibudo gị maka e nwere ụfọdụ ụmụ nwanyị ọ bụrụ na nwoke ha nwee amụ buru ibu ọ nakpuo n'ime ime ime ime ọ na-afụ ha ụfụ mkpachi a ga-enyere ha aka ibudo gị chetakwa na mmekọrịta bụ inwe mmetụta ụtọ na inwe obi aṅụrị ọ bụghị ihe ụfụ nke atọ iji aka gị ọkwa ị hụrụ ọnọdụ mkpọ n'azụ a ọ na-enyere aka gị ohere ị na-ewegharị iweru jee ebe a iweru jee ebe a jiri aka gị n'abụọ wee mee ihe ọma dịka ị na-arịkpuru na-arịpụta na-arịkpuru na-arịpụta iwere aka gị iwefee nwaanyị gị n'iru ị hụrụ oroma abụọ jide ya pịa ya apịa rịgharịa aka gị n'ara ya naabọ ị nwere ike ịrịgharị aka gị n'azụ ya ịbịa n'ukwu ya ibudo ya ịpịa nya ma ọ bụ ịkụọ nya aka ịbịa na mpara ya ịrịgharị aka gị ka ị na-ara ya ọtụ ahapụna aka gị nkịtị jiri aka gị na-emegharị ya ọ na-atọ nwaanyị ụtọ na-atọ gị nwa ụtọ ịbụrụzie odogwu mara eji aka ya emesi ihe dị iche iche ị nwere ike ịtụfe aka gị n'azụ ma ọ bụ n'ihu ya aka ịfụrụ mkpụrụ ọtụ nwaanyị gị ịpịdo ya ị na-akpọ ụbọ ee ịbụ na odogwu ịma ihe ị ga-eme ịkpọba ụbọ ebe ahụ mee ka nwaanyị gị na-ehusisi mmiri ịkpọye ya ọ na-ehusi udodị merụchebe nke anọ igwusa ya egwu ma ọ bụ igwusa onwe gị egwu mkpọ n'azụ bụ ọnọdụ na-enye nwoke ohere ime ọtụtụ ihe maka na ọ bụ ukwu ya na-arụkarị ọrụ ya bụ ọnụ gị iru gị aka gị ụkwụ gị nwere ohere ime ụfọdụ ihe ụmụ nwoke ị nwere ike ime nkụchalụ ịhụ ukwu ya ịkụchara ya nke a bụ egwuregwu ị nwedịrị ike ịdọdo ya aka na ntutu ị na-adọ ya ma ọ bụ iwepụta ihu gị isusuo ya ọnụ ihe a bụ ụfọdụ ihe ị nwere ike ị na-eme ka ị na-arịkpu na-arịpụta nwaanyị gị onwe gị nwere ike iwere aka gị na-emetụ n'ara gị otu ahụ i si chọọ ya ma ọ bụkwanụ itinye aka na mkpụrụ ọtụ gị ị na-arịgharịa ka ị na-agbakwu mmiri ị nwere ike inyeru di gị aka ime ihe ọbụla ị chọrọ ma ọ bụ ịtụgharịa susuo ya ọnụ susuo ya ọnụ na ntị n'olu na ebe dị iche iche ka ị na-eme mkpọ n'azụ irikpuo eripụta nke a ga-enyere gị aka inwe mmetụta

bụ nke na-arapara ya bụ ị nwere ohere ime ọtụtụ ihe dịka itinye akụrụngwa mmekọrịta ọ bụrụ na ị nwere ụfọdụ akụrụngwa ị nwere ike iji ya wee na-emetụ n'ara na-emetụ n'ọtụ ma ọ bụ yiri ya n'akpa amụ nke a ga-eme ka mmekọrịta unu banye na seki e nwere ọtụtụ akụrụngwa mmekọrịta dị iche iche ụfọdụ bụ ndị nnukwu ya ụfọdụ bụ ndị obere ya ndị ọma jijiji ndị a na-agbanye agbanye chọọ nke ga-adị unu abụọ mma ma jiri ya eme ya otu uru dị na iji akụrụngwa mmekọrịta wee na-ara ọtụ bụ na ọ ga-enyere unu aka ịnyụ nyụrisie o nwere onye achọrọ ka nwaanyị ya ma ọ bụ ka nwoke ya nyụọ ọfụma mba ịchọọ ka nwaanyị gị nyụọ nyụọ ọfụma jiri akụrụngwa mmekọrịta wee raa ya ịhụ ihe dị iche ebe a ka m ga-akwụsị n'isiokwu nke taa eji m aka na enwere ihe ị mụtara ịmarago na mkpọ n'azụ bụ usoro ga-enye gị ihe ị na-achọ gbaa mbọ mee ya tata daalụ rinne maka ilele ihe onyonyo m enwere m ọgbakọ WhatsApp na Telegram ebe m na-akụzi ihe omimi gbasara mmekọrịta na ịhụnanya ọ bụrụ na ị chọrọ ịnọnye n'ọgbakọ a zitere m ozi na Facebook ma ọ bụ na Instagram Angel Ọma 222 aga m ezitere gị usoro esi abanye n'ọgbakọ a ọ bụrụ na ị pịnyebeghị aka gị n'ala ebe e dere subscribe ma enyi ugbu a ka ị kwado ihe m na-eme ma pịnyekwa mgbịrịgba nọ n'akụkụ ya ka ị na-enweta ozi m na-ezite kwa izu ọbụla aga m ahụ unu oge ọzọ daalụ nụ rinne nwa nwa